Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene waphedwa ndi apongozi ake, apongozi ake amupha, mnyamata ameneyu dzina lake ndi Young Chawelengera, mnyamata ameneyu anakwatira kwa Chalengama, dzina limeneli likundivuta kupanga pronounce nde ndizingoti Ngama, iyeyu anakwatira mwana wa Ngama, mwanayo dzina lake ndi Luffy, Luffy ndi Chawelengera amakhala ku South Africa. akhala kumeneko kwa nthawi yaitali ee ndiye mu chaka cha 2025 Luffy adapanga chiganizo chokaona makolo padali pa 27 April akupita ku Malawi mu njira Luffy anayamba kudwala mwazizizi zosatira zake anamwalira anamwalilira mu bus mtembo udafika ku Malawi utafika ku Malawi Chawelengera adava kuti mkazi wako wamwalira kuno akubwera kuno Zosatira zake Chawelengera anapangaso ulendo opita ku Malawi kukamuika mkazi wake mmanda. Atafika kumene kuja china chilichonse chinali bwino maliro anaikidwa. Kenako adakhalakhala adapangaso chiganizo chobwelera ku South Africa. Atafika ku Joni amakhala bwinobwino china chilichonse chinali bwino. Kenakono ankafuna ayambe kulongosola za chuma chake chifukwa choti iyeyu ndi Luffy adapanga chuma chawo ali limodzi. Koma chuma chawochi chidali kwa Luffy, kwa bambo ake a Luffy, a Ngama. Zotsatira zake iyeyu adayamba kuwakumbutsa apongozi. Apongozi, panopa ndiye nthawi ikupita. Tikuyenera tilongosole za chuma kuti zikhala bwanji, tigawana motani? Apongozi ake aja anamuuza kuti, Usavutike mwana wanga. Tabwera kuno ku Malawi tizakambirane face to face. Zachumazi samakambirana pa phone. Iyeyu anaonadi kuti ndi kwabwino kuti apite ku Malawi akakambirane ndi a Ngama face to face. A Ngama anamuuza kuti ukamabwera kuno usauze akwanu. Iyeyu anati okay chabwino. Nyamatayu anali ndi njinga za moto komanso farm. Atafika ku Blantyre komweku ku Mbayani china chilichonse chinali bwino. A Ngama adamulandira mpongozi wawo bwinobwino, adamuuza kuti udziwa chani? Usauze wina aliyense. Luffy adauka kwa akufa ndipo panopa ali kwa asing'anga. Nde kwa sing'angako kukufunika ndalama nde ifeyo tilibe, zikufunika ndalama tipite tikamuombole Luffy. Iyeyu adali osangalala pozindikira zoti mkazi wake ali moyo. Chawelengera anati okay yabwino tiyeni. Anatengana ndi a Ngama adapita kwa sing'anga kuja. Chichokereni tsiku limenelo sadaonekenso. Padali pa 7 February 2026 ndi pamene adasowa. Nde wakhala ee wakhala ee wakhala ee. Nde pa 5 May ndi pamene thupi la mnyamatayu linapezeka m'manda lilibe mapazi. Nde anthuno anali odabwa ah mnyamata ameneyu ndi ndani mnyamata ameneyu ndi ndani. Nde ena omudziwa adamuziwa kuti uyuyu ndi Chawerengera. Zosatira zake a police anabwera atayamba kufufuza kodi Chawelengerayu ndi ndani amachokera kuti izi ndi izi ndiye mpakana anawapeza akwawo kenakono anayamba kufufuza kodi mnyamatayu amakhala kuti anapeza kuti mnyamatayu amakhala ku South Africa ndiye kuno anafika bwanji adafikira kuti chifukwa choti akwawo samadziwa china chilichonse ndiye anthu amene ankamuona ndi amene ananena zokuti mnyamatayu amakhala kwa a Ngama ndi kumene anafikira. Zotsatira zake adakawamanga a Ngama. A Ngama atapanikizidwa ndi mafunso adaulura kuti eya, nyamatayi tinamupha chifukwa cha chuma. Panopa a Ngama ali m'manja mwa polisi pa mlandu okupha mpongozi wawo. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, ngati mupanga chuma cha inu ndi banja lanu sibwino mwakachiyika kwa apongozi sibwino mwakachiyika ku chimuna chumacho ndi chanu pangani za inu chisanzo nyamata ameneyu nyamata ameneyu anatenga chuma chake anakachiyika kwa apongozi apongozi aja amachigwiritsa ntchito samaziwa zoti tsiku lina lake nyamatayu azachifunaso adambo chitenga ngati chawo koma iyeyu sadawapatse. Zotsatira zake akuchifuna chuma chake chija, apongozi aja chifukwa choti chuma chija adambochiva kukoma sadafune kupereka. Zotsatira zake anapeza njira yachidule yomupanga chipongwe iyeyu. Akuluakulu, ngati mukuwapatsa chinthu apongozi kuti agwiritse ntchito kuti mawa adzachitenganso, sibwino kuwapatsa chifukwa choti munthu chinthu chija akambochiva kukoma mtima umasintha chifukwa choti safuna kupereka, akupangani chipongwe inuyo. Chitsanzo, Mundawu, mundawu iyeyu amalimako ndi apongozi, amakolola ndi apongozi, zinthuzi akakolola zimakhala za apongozi, si zake. Chitsanzo, Njinga zamotozi amagwiritsa ntchito ndi apongozi. Ndalama zikamabwera zimapita ku akaunti kwa apongozi. Chifukwa zikanakhala zoti zinthuzi zimapita kwa iyeyu, sakanauza apongozi za chuma chija ati tipange motani chifukwa zinthu zija zimapitabe kwa iyeyo. ndi investment yake koma chifukwa chakuti iye uja samapezamo china chilichonse nkana anawauza apongozi za chuma chija tipange bwanji chifukwa amafuna agawane kuti iye azipeza kena kake apongozinso azipeza kena kake zosatira zake apongozi aja amafuna zonse ampanga chipongwe akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga osakhulupirira munthu ndipo munthu ngati mwampasa chinthu chizikhala cha iyeyo. Osampasa chinthu kumati ati mawa ndibwera kuzachitenganso lekani zimenezo. Lekani akuluakulu tengani phunziro pa nkhani imeneyi.